Janyala Films Industry ikupatsirani filimu mbambande yeniyeni ya Chimalawi Who is to blame? Ichi ndi chifilimu chokhuza za chikondi komanso action chomwe chalembedwa komanso kukonzedwa ndi Ishmael Mwafulirwa. mmenemu muli ma actor okwapula mwa serious monga dan phiri linda linje samu nthetho ililani Sisya komanso mwini filimu ishmael Mwafulirwa who is to blame DVD ya filimu imene mukayipeza ku big train movie and music center kuseli kwa matabwa mu mzinda wa lilongwe iwo ndi aneba awo a Aisha photo studio Ukakhala ku Mzuzu ndi Blantyre funsani mavenda onse ndipo apa ndikunena pano chimbalecho chili pa msika. Mukafuna manambala ndi 0884231592 kapenanso lumikizanani ndi alandilodi a tauni ya Lilongwe CK Production pa 0888311609. Musachedwe takaguleni nanunso DVD yanu mwaonera mnyamata amene wakukalonga.

bwanji sunandiuze pachiyambi pomwe paja ndimvetsere akufunika inhaler wamva zimene ndayankhula ngati wamva zimene ndikunenazi usayerekeze nkundipangaso zimanja zako zonyonjo ndi zopotoza manja ako wamva ivi chonde mudzina la mbuye ndikupemphani amwalira ngati simumpatsa inhaler

chikuvuta chani mulungu simunganene kuti mmakonda mulungu ngati simukonda anthu pa dziko lapansi takuonereni munthu wabwinobwino ngati iwe kankazi kokongola ngati iwe akukupasitsa mavuto ngati amenewa kukubalira mwana okhala ndi asima kukupasa chiphinjo cha mwana wokhala ndi asima ngati mmapemphera bwanji osakapempherera mwana wanuyo matamando akhale pa mpando wanu wachifumu mulungu wamphamvu yonse mundichiritsire mwana wanga mwamuna wako ndi wausiru alibe chikondi cha pa wanthu sasamala za moyo wa munthu ine ndikunena kuti afe ndithu chonde ndikupemphani ndikufuna ndikuphunzitseni mmene zimapwetekera musadandaule chifukwa choti akupita komwe kuli moyo osatha alibe tchimo mwana amene uja ndipo akamwalira zimene tikupanga pano basi zithera pompo hello zikuonetsa ngati ali ndi mfundo yoti alankhule ndiye mukudikira chani atithandize tsopano amene mulankhule ndi munthu amene ali ndi ulamuliro pa mwana wanu ndi mundaka zanu Hello, dr don williams ndiwe ndani? ine ndine chigawenga chabwino ndikulamula kuti ndiyankhule ndi mkazi wanga o mkazi wako pamenepo palibe vuto ungathe kulankhulana naye tiye nazo oh honey hello atenga mwana wathu ndikudziwa Uli bwanji? Uli bwino koma? Ayi sindili bwino. Osadandaula. Ndiwapatsa china chilichonse chimene akufuna kuti titenge mwana wathu. Okay, chabwino. Basi. Chabwino doc. Nkhani yonse yamacheza. Ndiona ngati yathera pomwepa tsopano. Ndi nthawi ya business. Ukufuna chani? onani mkazi wanu wandiuza kuti mwana wanu ali ndi asima apo ndikupepesa kuti pepani kwambiri ndipo ndikuti afa nthawi ina iliyonse ngati salandira mankhwala zimene zikusonyeza kuti ndifuna msangamsanga ndalamayo 1 million dollars apo bii akufa ameneyo ayi zimene zikufunikira akupatsa akaunti kumeneko ndipo upanga transfer ndalamazo ku akaunti imene utapatsidweyo zimene zikusonyeza pompano Hello? Hello? Hello? muyimbira ndikufuna ndilankhula naye alibenso pompano lamulo ulankhula naye akayimba chaona mnzako chapita mawa chili kwa iwe

hello scott bwanji ufuna kuti mwanayo umtengere malo osewera bwino pa 20 minutes koma zili bwino bwino palibe chimene chili bwino iweyo ukusuta ndikukudziwa kumenekoko mwana ali ndi asima ndipo nthawi ino sangathe kukufera mwanayo ine ndikudziwa kuti ukusuta iweyo usanditsutse ayi ndati mwana ali ndi asima angathe kukumwalirira ndikudziwa kuti ukusuta kumenekoko pike

umuluza basi atenga nthawi yaitali bwanji kubwera kuno iwe ndikufunsa kuti munthu wako atenga nthawi yaitali bwanji kuti abwere kunoko zosonyeza kuti ino ndi rumu imene mmafitirana ndi amunanu amuna akonso ndi hule koma kumva zimene ndakufunsazo ndikufunsa kuti atenge nthawi itali bwanji kuti abwere kunoko khala pansi koma uli ndi mzimu wa umunthu iweyo palibe aise umunthu wako uli kuti unafa umunthu wanga unafa ndati khala pansi ndati khala pansi ndisanakuonetse chipolopolo ndipo usiye masewerawo mwana wako ndi yekhayo

ziko ziko zikomo ononi ndikufananiza ndi mmene zidakhalira ndikabwera kuno Eya, zikomo zikomo zikomo ndalama zili lede eni muuzenino mkulu wanuwo kuti ndalama zili lede pamenepoto mmamuuza kuti akonze ndalama komano ndalamazo zikakhala lede ayimba Ah, munachita kupanga chani ndikukuuzani ndalama ndalama ndalama zoperekera Iwe, shut up ukangolankhulaso mobwereza uchiona chipolopolo mmene chimaonekera kaziika matako pansi khala pansi ndati khala pansi upempherere kuti akhale ndi moyo ndingapita nawo koma ndapita ku shut up timafuna ndingopita naye ndikudziwa mmene ndimamchitira mwanayo chonde ine chonde chonde ndipita ndi Pira! Pira!

ndikukhumba kuti ndalama zanga zili ready ndalama zikhala ready mmamawa ku akaunti yako ndikufuna kulankhula ndi mkazi wanga ukuwona ngati ndiwe ndani kundipatsa ine maoda

utanthauza chani kuti sikuwapeza mankhwalawo Ndesa ukatenge mankhwalawo kodi aha kungoti ndikungoona mankhwala onse ofananafanana okhaokha atapo mvetsera uonetsetse usachite china chilichonse mwana ameneyo akupeza bwanji koma mwanayo akungobanikatu dikira ulankhule ndi bambo ake Hello. umpatse matabuleti awiri a yelowo tabuleti imodzi yofira komanso makapusozi folo a waitiwo ndi umpatse inhaler akamabanika chonde uchepese kusuta ngati pali amene akusuta chonde pamenepo pasapezeke osuta Dokta, tatandifotokozereni tsono. chitsiru kodi ndi wogontha Usandiuze zakupusa ineyo wamva? ndanena kuti umpatse matabuleti awiri a yelowo umpatse tabuleti imodzi yofirayo komanso umpatse mapata halo Halo? Mbuzi ya munthu. Shut up! Nchokhala ukuona kuti mbuzi icho uchosala zoti mwana wako akhala ndi moyo kapena ayi. Oh yeah, yeah. Ndiku- Ndikupepesa kwa iyeyo. Chonde chonde. Choti mudziwe nchoti amene uchawanyanyala pamene paja. Sangayankhenso foni. Mukuti mukuthauzanji kuti sayankha. Ndi mwana wanga amene ali kumenekoko mkutso zimene zozo. Akusamala ndani?

sungandikonzereko kachakumwa kodi muno kodi ulibe njala kodi ufuna kungofa usanadye usanalawe ngakhale nkachakumwa komwe nthawi inoyi ndani amene agogoda sindikudziwa ine iye ande undimvetse bwinobwino ukatsegula chitseko apo ukhale ngati palibe chimene chikuchitika ukangoyesera kupanga chinthu china chilichonse uluza china chilichonse wandimva vivian ndakhala ndikuyimba foni yako ngakhale ya amuna ako yozima zonse zozima chachitika nchani Vivian, sukundionekera bwino. Uli bwino bwino? Ya. Kodi kodi chonde chonde, ungabwe ungabwere mawa ting- tingazakambirane mawa fwende. mm, Chachitika ndi chani? Uli bwino bwino? Ah, ndili bwino bwino. Vivian. Ishi mai ake a Agnes amwalira. Chani? Ya. dominic ndi amene akuyendetsa mlandu wa george kuti ndi amene amupha mada siwafera chikonda amene tiye bwanja osamuza chilungamo ndingakukhulupirire ali apapa ndi um, chibwenzi changa ndipo tili ndi um, zokambirana zambiri uzisunge zimenezo chonde usamuuze dominic komanso mamuna wanga chonde undisungire chinsisi chimenechichi oh laina bwanja ndimaona ngati ungotipasako ka chance pang'ono nafeso tiwufile okay

uli bo nthawi zambiri zimandibalalitsa nsaname

wathira poison mu chakumwa changa ee ndathira ndiwombere ngati ukufuna koma watsala ndi 5 minutes kuti ufe zoona kusonyeza kuti ufa pasanathe 5 minutes chiponesa lili limodzi mwana wako ndi ineyo chifukwa ine ndikafa iyeso afa mwapang'ono pang'ono ndili ndi mankhwala amene amasungunula poison kuti asagwire ntchito ndikupatsa pokhapokha ukamumasula mwana wanga ndiye tenga foniyo ndipo uwayimbire anzakowo kuti ammasule mwana wanga ayi tenga foni uwayimbire azinzakowo kuti ammasule mwana wanga pompano tenga foniyo ndati uwayimbire azinzakowo kuti amumasule mwana wanga ufa pang'ono pang'ono pasanathe 5 minutes ukhala utafa kotalika imfa yopweteka kwambiri usayesere kukhala dolayo dzipulumutse wekha tik tok tik tok

Ndifanye yani sasa kuyanka phone. Tani ninga chana ni mwana wanga.

sindikukupeza ine princess unali kuti kwewe ndimafuna ndipite kwa amayi anga koma sindayipeza njira yopitira chachitika ndi chani kuti kuti tayankha foni tayankha foni chachitika ndi chani tayankha tayankha tayankha tayankha hello scott

wapangiranji zimenezo wapangiranji zimenezo dzipulumutse wekha sikufuna kuzipulumutsa wekha ndipe ndikupulumutsa tangondiuza kumene kuli mwana wanga ndiuze uyambe wandipulumutsa ndiwe ndiuze ndikuchiritsa ndiuze uyambe ndiweyo ine ndikupulumutsa ungondiuza kumene kuli mwana wanga undiuza kumene kuli mwana wanga koma

ukhala bwino wamve ukhala bwinobwino wamve Before we begin this case, inspector dominic william ndati first counsel mrs ishmael muyenera kukumbukira kuti nkhaniyi si yachibwana koma ili m'manja mwa polisi mungathoveririza zonadisa mungatheno kuona zotsatira zimene zabwera chifukwa cha kayendetsedwe ka nkhani imeneyi pena paliponse mbiri ndi yokuti akuluwa apha anthu apha mkazi wawo komanso mwamuna wanga ishmael ndipo ndili pano kunena kuti mr dominic amene akhala apawa kuti akonze mbiri imeneyi ku mr george chifukwa nkhani inali yokuti iwo amazitetezera kumene usiku unali kuzitetezera kwake imene inali murder anapha sista wanga amene anangofotokozanso kuti inali ngozi detective ndikukhulupirira kuti mukuwadziwa mr george kwa zaka zambirimbiri mwakhala adani kwa zaka zingati mmene sitinayambe tadana naye wakhala ali mnzanga ndipo ndi mnzanga ndithu nzako nzako amene sumadziwa kuti ali ndi udani ndi inuyo come on anthu inuyo ndinu abwenzi kuyambira kalekale ndipo monga abwenzi iwe sukadalephera kudziwapo kena kake komanso mwa njira ina munthu amene anakwatira sisita wako momwe kuti kumutetezere anayenera kumeneko yes anayenera m'ndende amene sindimafuna kuti akhale kundende amene sindimafuna wa- mufunse mwinatu mwina sitikudziwa tu dominic mwinatu kapena uli ndi jealous ndi zinthu zonse zimene mr joe ali nazo ndipo mwa njira yomugwetsa nayo ukufuna ummange kuti akakhale mu ndende si choncho mukuona ngati iyi ndi nkhani yokhuza chuma kapena muganiza ngati zokhuza ulemerero izi ndi zokhuza chilungamo izi ndi zokhuza choonadi taonani ngati panali kusamvetsetsana pakati pa ine ndi george ndi zimene zinali kalekale chabwino anali mamuna wa sista wanga ndipo ali ndi chuma inde koma zikukhuza chani zimenezo oho olemekezeka ndikukumbukira bwinobwino kuti dominiki sanavomereze kuti joe akwatirane ndi sista wakeyu Eh, komanso ndikufuna ndikutsimikizireni mfundo inake ndikufuna ndikutsimikizireni kuti munthu angathe kuyenda ndipo chimene ndikuyembekezera panopa kwa inuyo

uli bwino bwino koma ya ndili bobo panali vuto lina lake koma ndithana nalo ndalama nde zalowa tsopano chabwino mumuuze sali ndi mwana uja zabwino zonse operation over Ndo- ndo- ndo mwana wanga ali kuti shut up dzuka pita ubafa lowa mkatimo lowa mwana wanga ali kuti hey ndiwe mzimayi wabwino kwambiri ndizakonda zapangisa bizinesi ina ndiwe kachikena zabwino zonse kwa iwe pepa pepa pepa kwambiri fotokoza mwana wanga ndapanga zifukwa cha mwana wanga

titamva mbali zonse zolankhulidwa ndi omutetezera munthuyu titafufuza maumboni onse a mulandu umenewu ndi nthawi yoti khoti lingathe kuweruza tsopano tapeza kuti mr george alibe mlandu wina uliwonse kotero kuti khoti likupereka ufulu kwa mr george mlandu watha ma information ena amene angotipeza kumene ndi aja akuti mwana wa dr john williams wabedwa ndipo mamiliyoni a ndalama aperekedwa kuti mwana wawoyo atuluke. Molingana ndi kafukufuku, mwanayo adakasowabe. Vivian, unayenera kulongosoka apa. Ngati udzikhala choncho, tisova bwanji vuto limeneli? Iwe ndiwe munthu yekhayo amene ukudziwa munthu weniweni amene anapanga zimezi. chonde ndikulonjeza ungo- udeke ungondiuza nthu ndithana nawo chonde ndikuthapo nawo dokta akubwera kunyumba kwawo usadandaule mwana abwera ndithu ndithudi abwera mwana ameneyu dominic ukundiwonongera ndalama za mtundu wanji koma sindikusamala chimene ndikusamala ineyo ndi mwana wanga menyani nkhondo imene mungathere mpakana mwana wanga abwere sabwera wamoyo ameneyo chani ndikamutenga ine mwana ameneyo ugwire mfundo imeneyoyo mukunena zona mukunena zona munthu amene wagwira mwana wathuyo dzina lake ndi scott namthupi anabwera kuchipatala kwanu miyezi iwiri yapita mwamukumbukira dokta ali bwinobwino e, apa zikuonesa ngati ali bwinobwino akhala bwino ndithu koma ndikuti akufunsa funso limene lili chinachitikira ndi chiyani koma panalibe china chilichonse ife tinali mu room yathu ndizija zoti anali panja amasewera mpira ndiye tinangodabwa wagwa panja paja basi basi choncho basi choncho doctor panalibe matenda ena aliwonse amene amadwala achilendo ayi panalibe doctor kapena mufuna mutiuzeko chinthu china chake doctor ayayaya sindinganene pa nthawi inoyi tikungodikira a lab kuti mwina makatiuza zina chani ndipo tikupanga zimenezozo mupite mukakumane ndi akashiya ndipo mukapereke three quarter ya ndalama imeneyo ndipo tikatero tiyamba ntchito ina iliyonse tionana osadandaula hane china chilichonse chikhala bwinobwino tithana nazo zimenezi kodi ndi za ndalama zambiri motani tiganiza zonsezo mungondipatsa ndalama ina iliyonse basi chachitika ndi chani kwa mwana wanga dokta VSD Ventricular Septal Defect ndi vuto la mwana wako limene ah zikutanthauza chani zikutanthauza mwana wako ali ndi mphanga mumtima mwake ndipo amafunika kuchiritsidwa pompano pompano sizingakhale choncho dokta ine ndine bambo wake ndikanamudziwa mwanayo mwanayo amasewera bwinobwinotu akakhala ana samafotokoza kawirikawiri amangoti masewera inu osadziwa kuti akudwala iyayi nkhani ndi imene ndakuuzayo ndipo ndi system imene ikufunika kukonzedwa pasanathe 72 hours apo biii timuluza mwana ameneyo ndi mwana wanga yekhayo dokta musalankhule choncho ayi yambani kugwira ntchitoyo pompa chabwino nkhani yabwino kwambiri koma si simple yayi zikutengera ndalama 10000 ghana cedis ndikukhulupirira kuti pali amene akuthandiza kuti mwina make upereke ndalama imeneyi chifukwa ndalamayo ifunikira 70 percent pompano ndipo ndalama zimenezozo tafotokoza kuti zifunikira pompano pompano vuto lanu ndi chani dr tayambani operation iyo ndalama tikasaka sizimayenda choncho mr scott bwanji 70 percent mupereke kaye

ali ndi mphanga ziwiri mu mtima mwakemo thandiza mmene ungathere chonde james ndikukuuza kuti siuluza ndalama imeneyi kwa ine tangondipulumutsira mwana wanga ndizakubwezera ine chonde ndithandize chamadyenje chamagwirana pamene iwe ungokhala ngati suja bwanji kumangozolowera ulesi basi kwa amanu te chama chichakula chomero tatamani iwe tamani mumalize zimenezi mumalize ntchito ntchito Sir, imeneyi tikufuna anthu ambiri kuti agwire ntchito imeneyi pitani mukapeze anthuwo dokta dokta chonde chonde doctor ndithandizani chonde zanditengera two hours kuti ndikufufuzeni ndinapita kuchipatala sindinakupezeni kumeneko exactly zimenezo zakozo sizikundikhudza ine ayi ndiye upite kuchipatala ukandidikire kumeneko ndi ndi nkhani yabwino doctor ndi ndi nkhani yabwino doctor ndalama zija mumanena zija ndazipeza Dr. tsopano nyamata iwe chilichonse wabwera nacho kaya ndi chotani kwa ineyo si zokambirana kuno yayi koma upite komweko ukandidikire kumeneko uko kuchipatala tiona iwe nyamata iwe kodi ndi anyamata angati amene afunika pamalo pano mwana wanga akufa ona mwana wakoyo sakanafa zikhala unabweretsa kuyamba ndalama mwachidule ichichi ndi chipatala chimayenda ndi ndalama sikufanana ndi kumene kutchi uzisiyanitsa ku chipatala ndi malo aku tchalichi wamva eti excuse me tanena kuti ndalamayo ilipo Te- tene Eh, mutandire akulu inu Nda- nda- nda- mukuti excuse me ndakuuza kale ukaonjezere ndalamayo

takauzeni adokotala kuti mwana sakupeza bwino apa sa akuti mwapereka 20 peresenti yokha ya total charge ndipo machaji osewa ayenera kuperekedwa tisanayambe operation imeneyi zimene mukundiuza mukuti ndipange bwanji pa mavuto ngati anowa mwana wanga akufa apa ine sa pitani mukachonjerera adokotalawo apo b timuluza munthu ameneyoyu pasanathe 24 hours dokota mupanga chiyani kodi kundivuta kotere kokhala mtundu wanji abale ukufuna chani kwa ine dokota ine ndikupemphani inu mukayambe opaleshoni china chili chonse chimene chingatsalire ndipereka ineyo ona ndikunenetsa ndipo sitafu yanga ndimayipatsa mwezi ukatha ndalama ndiyeno iwe ndidzikapanga ulere ndi zachiyani zimenezo dokota ndikusonkhera ndalama ime- imene ndipeza isanathe wiki mwanayo saatha 24 hours chonde Dok, dokta, ndi mwana wanga amene ndikunenayo ndikudziwa kuti kwa inu satanthauza kanthu. komano ine zimenezo sizikundikhudza ona chipatala chimayenda ndi ndalama zambiri kwambiri Komano ndalama zimagula moyo dokta. ngati ndi choncho tapita ukapereke moyo kwa mwana wakoyo mwanjira imeneyi sindingakwanitse kukuthandizayo Dokta, inu mukudziwa mmene ndikumvera. Dokta,

ndiwokhudzidwa pa imfa ya mwana wake ndipo afunika kubwezera pa banja lino ndicho oh vivian taona amene alibe chisoni ndi chifundo ndimayendesa chipatala chija ndi ndalama zoonadi moyo ndi imfa ndi zimene mumayendera komano umunthu wanu uli kutiko inu china chilichonse chikangochitika kwa mwana wanga

Donald. Agnes anamwalira. Chani?

pepa pachifukwa zimene ndinakupanga kum'mawa kuja ndikukhupira wandikhululukira zimene ndikufuna ndikuwuze ndi izizi

ungathe umaganizira kuti lero lino ndikuuza chifukwa chani koma choonadi nchakuti sindikusamala zoti ndidawapha osewa ayi koma sindimayembekezera kuti iwe upita ku khoti ngakhale umanena zoona koma ine ndidakukanira kumene osakuzitetezera ayi iyi ndi murder anapha sista wanga ameneyo kwachaku kunena kuti inali ngozi chabe sindikanakazipereka ndekha ku polisi pa nkhani imeneyo ayi sindikanamukhululukiranso aginesi pa zimenezi ndinawayesa kuwauza kuti ndiziphe ndekha anavomereza chonsecho ndimayembekezera kuti mwina mkazi wanga akhala ndi chisoni kwambiri pakufa kwanga koma nditangowaona akusangalala kwambiri pa nthawi imene atangondiombera ndi zipolopolo ziwiri pa mtima ndiye Anauwotcha kwambiri mtima wanga, ndi chifukwa chake ndidawapha, chifukwa ndidazindikira kuti sankandifuna kuti ndikhale ndi moyo nthawi zonse. Ndi, ndinachita zonse zimene ndimaona kuti nzabwino, komano tsopano ndikuchita zimene ndikuona kuti nzabwino, pokuwuza zenizeni monga mzanga, ndiyeno ndimange ngati ukufuna kundimanga.

uli ndi mimba si ya Ishimaeli mchimwene wako ayi koma nzakoyu dominic

wabwino ndani kodi palibe munthu amene alibe uchimo

walowa bwanji muno kodi iwe umaona ngati sitidzakumana si choncho wankhope yofanana ndi ine iwe ndingathe kupezeka kwina kulikonse kumene uli iwe brother unandipangira matchale kuti ndipezeke ku ndende